tarata abirilkalo tile fila sanba fila ani tan ni kɔnɔntɔn an balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ kan k'an lajɛ ni waati in na n'u tulo bɛ an na fɛnɛ an ka radio furaw fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ɲɛna an ka bi jɛmukan a kumabaw ale bɛna tali kɛ ninnu kan ka kɛɲɛ ni mali sariya sunba o yɛlɛmali koɲaw waleyaw ye mali jamanakuntigi ibrahim bubakari keta a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw tun ye jɛkulu dɔ sigi yaasa ka hakili jagabɔ kɛ eh, a koɲa kan o jɛkulu ni olu a y'olu bisimila kunungo mun de bɔra o ko kɔnɔna na an bɛna walawalali kɛ aw ye jɛmukan kɔnɔna na an bɛna kuma fɛnɛ fɛn min ye ayiwa lasigidenw olu ka eh, lawaleyali walawalali ye fɛn caman kan n'o ye lakanabaliya o sabatibaliya ye burukina faso jamana kan ani mali camancɛ yan fanfɛ sigida yɔrɔw la siran ani jatigɛ min bɛ mɔgɔw la n'u b'a la ka boli k'u sigiyɔrɔw bila u nani bɛ ni kɔlɔlɔ belebele ye u ka taabolo kan an bɛna olu bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna ayiwa kiritigɛlaw olu ka ɲɛmɔgɔba ale fana y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taama ka taa ogosagukaw fɛ yen nɔ sabula a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu bɛ baara la kɛnɛ kan yen nɔ ka taa ka taa seereyaw ta k'i bolo da fɛn dɔw kisɛ kan yaasa nin kiri ninnu a bɛ se ka teliya cogoya min na ka mɔgɔw bɛ se ka sigi u sigiyɔrɔ la cogoya min na bɛn labɛnni o hukumu kɔnɔna na ninnu de bɛna na fara bi jɛmukan misɛnmani wɛrɛw kan ka walawala aw ye bi jɛmukan mali kura o kɛnɛ kan ne kɛyatu tarawele fɛ nka sanni da ka don a la an ka ɲansan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan ka walawalali kɛ aw ye an balimaw aw tulo bɛ kɛyatu tarawele de la ni waati in na ka bɔ studio tan ani wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC k'a fɔ aw ɲɛna mɔgɔ minnu b'a la ka an lamɛn ni waati in na ou bien ni minnu bɛ fɛ ka an lamɛn radio siraw fɛ olu bɛ se k'u connecter nɛgɛ kan fɛn min ye fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila ye bamakɔ a n'a lamini walima an ka radio partenaires minnu bɛ nin jɛmukan in jɛnsɛ Mali kɔnɔ ani Burkina Faso o jamanaw kan minnu fana bɛ fɛ ka an ye jabar an bɛ se k'a ye jabaranin kan nin waati in na an ka Facebook page kan n'o ye VOA Bambara ye ka tɛmɛ ni kunnafoni ye kunun tɛnɛn na eh, selifana tile waati la ibrahim bubakar keta n'ale ye mali jamanakuntigi ye a ye jɛkulu min n'a y'a bila sen kan yaasa ka hakilijagabɔ kɛ sariya sunba o yɛlɛmali kow kan a y'olu bisimila u ye n'u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mun de fɔra kɛnɛ nin kan kasim tarawele ale bɛ walawalali kɛ an ye an k'a ka kumakanw lamɛn jamana sigilen bɛ sariya min kan o de ye constitution ye an ka kan ka jamana sariya min taama sira minnu kan fanga ka kan ka baara min kɛ ni sariya kɔnɔ min b'o bɛɛ yira o de ye constitution ye an bɛ min eh, hukumu kɔnɔ bi an bɛnn'o kan san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ani fila o ye dɔ kɛ dɛ o waati kɔnɔ fɛn dɔw yera a la an ka kan ka segin fɛn minnu kan a bɛɛ ma tiɲɛ dɛ a ye baara ɲuman kɛ a y'an dɛmɛ ka baara kɛ fo ka se bi ma an ye élection fɛn minnu kɛ an ye fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ kɛra o sariya hukumu kɔnɔ nka wa baara kɔnɔ fana an y'a ye ko gɛlɛya dɔw b'a la f'an k'o yɔrɔ lajɛ ɔ o tɛ se ka ɲɛnabɔ ni an ma a bɛɛ de lajɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nin nɔ anw ye jamana min ye an kelen tɛ an ni jamana seegin jɛlen don an bɛ jɛ kɔnɔ min tɔgɔ ko uemoa o ka sariyaw la an ka kan ka fɛnw sigi minnu b'a to an ka jamanaw kɔnɔ baaraw bɛ kɛ sariya kelenw kɔnɔ ka ɲɛsin k'u kun tilen fan kelen fɛ ni i b'a fɛ ka fɛn dɔ sɛgɛsɛgɛ i b'a sɛgɛsɛgɛ cogo min na mali la burukina i b'a sɛgɛsɛgɛ ten senegal i b'a sɛgɛsɛgɛ ten cote d'ivoire i b'a sɛgɛsɛgɛ ten o ye convergence institutionnelle ye o ye cour des comptes ye o la o tun t'anw fɛ yan nɔ halisa anw yɛrɛ ye section des comptes dɔ de dayɛlɛ cour constitutionnelle la cour suprême la donc fo an k'o sigi a la o dun fana tɛ se ka sigi ni constitution ma yɛlɛma n'o bɔra yen fana an y'a ye an ka maaw waleɲuman dɔn an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya kana kɛ tuma o tuma an bɛ boli ka ɲɛsin an ka jamanatigiw ma an ka kokɔrɔtigiw ma maa minnu jamana kɔnɔ an ka bugudaw la an ka sigiyɔrɔw la ni mɔgɔw b'u bonya ni mɔgɔbaw don an bɛ taa an bɛ t'u hakilila ta ɲini an bɛ u ka dɛmɛ ɲini u b'a kɛ u b'a di an ma fana an y'an ti jɔyɔrɔ an ko yanni an k'o to tuguni est-ce que an tɛ ka cogoya sɔrɔ pour que ka yɔrɔ dɔ labɛn min na na u bɛ- u bɛna baara kɛ kudayi u ka an dɛmɛ ni hakili ɲuman ye baara min kalifara u la an k'u ma a kana sigi biro kɔnɔ ka baara kɛ a ye se mɔgɔw ma jamanaden bɛɛ ma ka bɛɛ ɲininka i hakilila ta la jɛkuluw bɛɛ tɔnw bɛɛ ni maa o maa sɔnna ka a- aw bisimila k'aw lamɛn a- alhamdulilayi an bɛna sɔrɔ aw ma ɛɛ balimaw bɛɛ y'u lamɛn minnu ma se minnu ma se k'u lamɛn olu y'u ka kayiti sɛbɛn ka ci u ma ɛɛ ka mɛlɛ hakilila ka f'u ye o bɛɛ kɔfɛ fana baara in min dira bi o tɛ baara bannen ye nin ye olu sera ka baara min kɛ ka bɛn nin yɔrɔ ma u y'o lase n ma bi ne b'o minɛ ka a yira jamana la k'a fɔ nin de ye avant-projet ye nka avant-projet in an bɛna nin de bila assemblée la n ye n balimaw dɔw yɛrɛ sɔrɔ n bɛ dɔw yɛrɛ minnu yɛrɛ sɔrɔ tuguni k'a fɔ nin de nana baara in nana an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an bɛɛ y'an hakili kelen ye an bɛɛ hakili ye mun ye mali bɛ taa ɲɛ fɛn wɛrɛ tɛ o ka tɛmɛ ni kunnafoni ye mali dugudenw olu hakilina ye mun ye ni sariya sunba in bayɛlɛmali koɲa kan modibo danbele ale y'a ka mikro dayɛlɛ maliden dɔw ye an k'u ka hakilinaw lamɛn mali jamana ye jɛkulu dɔ sigi ko a ka hakili jagabɔ kɛ yasa k'a lajɛ yɛlɛma min be se ka don mali jamana sariya sunba la ni o ye kɔnsitisiyɔn ye nin wagati bɛnnen don wa yasa k'a fɔ ko yɛlɛma be don jamana sariya sunba la wa mali kura a sera maliden dɔw ma minnu y'a yira k'a fɔ k'olu fɛ ko don kɛ ne tɔgɔ dɔktɛr adama sanɔgɔ n bɛ bɔ bakɔ jikɔrɔni bamakɔ ne kɔni b'a fɛ sariya sunba ka yɛlɛma crise min yɛrɛ b'anw ka jamana kɔnɔ niveau international la jamana ye promesse min ta ma pour que an ka se ka fɛn dɔw ka sigi sen kan an dɔw ka faleya la coup d'état min kɛla transition kɔnɔ de 40 jours min kun bilalen don pour que ka transition kɛ o kun t'a bɔ an obligéla de ka fɛn wɛrɛw de kɛ pour que ka se ka transition kɛ dramani kamaɲɛgu u b'a fɔ ko tɔntɔn ne bɔ segu bagadaji yɛlɛma kan ka don jamana sariyasunbaw la sabu fɛn caman tɛmɛna fɛn caman kɛra an ka sigi bi ka kɛwalew jateminɛ sanga ni minnu kɛra minnu ma se ka kɛ ka sariya kura ta ka sanga ni olu ye dɔw fana y'a yira k'a fɔ ka d'a kan jamana bɛ dankan min na nin wagati nin na n'i ye lakanabaliya ta k'a lajɛ ani jamana yɛrɛ ma se k'a ka mara boli a ka jamana yɔrɔ caman kan ka da o kan nin tɛ a wagati ye ne tɔgɔ ibrahima kɛbɛ association faso kanu ɲɛmɔgɔ ye an bɛ waati min na sariya sunba yɛrɛ de b'a kɔn yɛlɛma ka don ale la ka jamana to nin lihala in kɔnɔna la jɛkulu yɛrɛ sigira sariya sɔsɔli de kan donc min ka kan ka kɛ sisan o de ye ka maliden bɛɛ lajɛlen wele jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka sigi an ka ɲɔgɔn lajɛ bonya ni karama kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka anw yɛrɛ bɛ dankan jumɛn kan bi ka ko ye an bɔra min an ye mun kɛ juguman na an ye mun kɛ ɲuman na an kan ka mun de boloda n'an ye sira o sira ta jamana kɔnɔ an k'o fɛsɛfɛsɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kan ka sira min boloda anw yɛrɛ ka an kɔnɔ miiri k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'an ɲɛsin o baara kɛli ma anw ka wele la o de ye assise nationale souveraine ne tɔgɔ ye dramani tarawele bɛɛ lajɛlen ko ko mami ne bɛ baara kɛ ɲɔnɔ segu region na mali la jamana sariyasun yɛlɛmani nin waati na ne fɛ ko tɛ ka d'a kan jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ eh, jamana dugu yɛrɛ belebeleba caman bɛ yen administration tɛ yen jamana yɔrɔ minnu na est ce que constitution yɛlɛmani ko kuma kan ka fɔ yen filanan jamana kun bɛ ka baara caman boloda a dɔw ye region ko kumaw ye o ma se a dan na gouverneur yɛrɛ sen tɛ ka taa gale an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an bɛ waati min n'i ko bi jamana k'a ta a kɔrɔn fɛ ka na camancɛ la dugu caman bɛ yen nɔ minnu minɛlen don bi ni gɛlɛyaba de bɛ olu kan nin dalilu damadɔw bɛ se k'a kɛ mali bɛ se ka i k'a dɔn sariyasunba yɛlɛmani k'a sosoro gale ko gɛlɛman minnu bɛ yen k'olu bɔ sen kɔrɔ ne tɔgɔ ye madamu kulubali fatumata sila ye ne bɔ ɲɔnɔ quartier b5 en tout cas ne fɛ ko tɛ ka d'a kan kɛlɛ bɛ fan bɛɛ fɛ jamana basigilen tɛ lakana yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ n'a fɔra ko ka na sariyasunba yɛlɛma fana tuguni o bɛna tila ka k'a damana ko wɛrɛ ye tuguni an k'a to jamana ka sigi a kɔrɔlen na mais nin wagati nin kɔni na kɔni sariyasunba yɛlɛmani kɔni a bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye tuguni an sigilen tɛ ni kɔlɔlɔ min ye
ka tɛmɛ ni kunnafoni ye halisa mali kiiriko ɲɛmɔgɔ ale taara ka taa ogosagukaw fɛ yen nɔ kunun ko tɛnɛn na ka taa dɛmɛ lase a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma minnu olu bɛ yen nɔ sɛgɛsɛgɛli la yaasa ka se ka boloda seereya kisɛw kan min bɛ se ka na u ka kiiri tigɛli o baara nɔgɔya u bolo ayiwa kasim tarawele ale bɛ walawalali kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn ogosagu sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ maa tan minnu bɛ yen n'olu kun sugantira jɛkulu fɛ min ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don nijuguyawale kɔni ma kiiri nasira fɛ o jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye porokirɛrɛ bubakari siriki samakɛ ye ale sera ogosagu kunu a y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ minnu tiɲɛnen filɛ nin ye degun minnu kɛlen filɛ nin ye lajabali minnu tara ka da nin dugulamaa ninnu kan fɛɛrɛ ni dabali de kan ka ɲini kiiri sira fɛ yaasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ o de la a y'a yira a ka kuma senfɛ ogosagu ko min ye wulikajɔ min ɲininen don olu fɛ o ye ka maaw ɲini ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kuma di maaw ma lajɛlen ma yaasa nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min bubakari siriki samakɛ y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ ka maa tan o ɲɔgɔnna bɛ kɛnɛ in kan mɔpti porokirɛri ale fana y'u dɛmɛ ni maaw ye bankas wulikajɔ bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na olu ka brigade de recherche o sen bɛ a la sevare brigade de recherche fana mɔgɔw nalen don yaasa ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ min ye mali finitigiw ye olu ka cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen yɔrɔ in a bɛɛ lajɛlen lakanali baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na yanni sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu ka tila u ka ɲininiw na procureur y'a yira k'a fɔ ko nin ɲinini ninnu u tɛna na giringirin kɛ a la wa a kan ka wagati min ta u b'a to fo o bɛɛ lajɛlen ka dafa ni ale kɔni ye hakɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ tuma min a bɛ segin ka taa bamakɔ yaasa k'a dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye ko min bɛ nin ko in jukɔrɔ nka kabini kelen a yirala bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fana ogosagu nin waatilama in a tɛ se ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sabula sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu b'u sɔn cogo min ɲininikɛlaw fana bɛ u sɔn cogo min u sirannen don fana n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ wɛrɛ tɛna ta ka ɲɛsin yɔrɔ in ma o de la u kɛlen don ka dankari taanikasegin la a yɔrɔ la nin waati in na kasim tarawele mɔptikaw fɛ yen voa bambara ale tɔgɔ la
burukina faso jamanadenw olu kɔnɔnafililen don kosɛbɛ kosɛbɛ ni lakanabaliya o ɲɔɲalen ye u ka jamana fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabu kɛ silamɛ banbaatɔw ani yɛrɛlafasakɛ jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sariya sɔsɔla kɛwalew kɛ ani ka dankarili juguw kɛ eh, sigidalamɔgɔw olu kan kader tarawele ale bɛ eh, ale y'an eh, voa ka lasigiden ye wagadugu a bɛ ɲɛfɔli kɛ a koɲɛ kan an k'a ka kumakanw lamɛn Lankanabaliya bɛ ka wara Burkina Faso tile fila nin na, ka sɔrɔ tumana min na finitigiw bɛ sera ka kɔrɔnfan tanga mɔgɔ juguw ma, fagari bɛ kɛra fan wɛrɛ, k'a ta karilon ka taa bila tɛnɛlon kan, mɔgɔ hakɛ tan de bɔnɔna o ni na. Marisikalo tile bi saba ni kelen, mɔgɔ dɔw bɔra Gana fan fɛ ka na dugudennin dɔ ra Burkina min tɔgɔ ko Zuaga, o ye dugutigi ani mɔgɔ wolonfila bɔnɔ o ni na, o ye ta don sugufiyɛ ani butigiw fana na. kunnafoliw y'a yira ko nin fagali nin taara gwɛlɛya min tun sɔrɔra nin dugu nin ka dugutigisigiya senkɔrɔ o tɛmɛnin kɔ aribinda saheli fan fɛ karamɔgɔ dɔ n'a ka denbaya bɛɛ fagara o kɛra sabu ye ka nin dugudennin nin gwan tile fila nin na n'an bɔra o yɔrɔ la ka se tilebinfan fɛ dugudennin min tɔgɔ ko dagwɛndugu n'ale ye dancɛ ye kɔdiwa ni burkina cɛ mɔgɔ juguw ye mugu ci mobili dɔ ra o ye mɔgɔ saba faga nka finitigiw fɛnɛ sera ka dankarikɛla fila faga nin kɛlɛ ni senkɔrɔ nin tun ye kader tarawele kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso ka tɛmɛ ni kunnafoni tɔw ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ an b'a yira u la k'a fɔ ko tanzani jamana o faso jama eh, ka baɲumankɛ tɔn bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn na olu de farala ɲɔgɔn kan ka wele bila u ka jamanakuntigi ma john magufuli k'a yira a la k'a fɔ ko a ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn dalajɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ k'o sigi a ni fanga tigila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la yaasa u ka jamana a bɛ se ka kisi fitinɛ ma cogoya min na bɛn ani basigi o bɛ se ka lasago cogoya min na u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa sisan aw kana taa kunnafoni tɔw b'an bolo ka walawala aw ye an bɛna an tulo kɛrɛmu bɔ

An bɛ foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye nin waatinin na k'a yira u la k'a fɔ ko nɛgɛ tan wula nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula a tɛmɛna ni sanga tan ani duuru ye sisan an bɛna don an ka jɛmukan kun filanan kɔnɔ sani an ka don a kɔnɔ an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna minnu b'a la k'an lamɛn nin waatinin in na walima minnu bɛ fɛ k'an lamɛn halisa u bɛ se k'an kapte an ka eh, nɛgɛ sira kan n'o ye eh, fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila cent deux fm bamakɔ an'a lamini na walima an ka arajo patinɛriw kan minnu fana bɛ fɛ ka Jɛmukan in lamɛn ka kunnafoni ye k'a ye jabaranin kan olu bɛ se ka u connecter nin waati in na an ka page facebook kan n'o ye voa bambara ye ayiwa k'a jira u la k'a fɔ nin ye kajatu tarawele de kumakan ye ka bɔ studio tan ani wɔɔrɔnan kɔnɔna na voa soba la washington dc ka tɛmɛ ni kunnafoni kun filanan ye jatew ye a jira k'a fɔ ko mɔgɔ caman de mali camancɛ yanfan fɛla la a bɛ mɔgɔ ba bi duuru ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na la siran yɛrɛ ma lakanabaliya o fɛ olu y'u sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛw fɛ ayiwa o takasegin min n'o filɛ nin ye o yɔrɔ nin na nin ye a n'a kɔlɔlɔw de caman bɛ ɲɔgɔn na a dɔw bɛ na ni jakɔngɔ ye dɔw bɛ na ni banajugubaw ni fɛnw ye kasimu tarawele ale ka walawalali bɔra a kan an k'a ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a koɲa kan ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ mɔti mara yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na maa caman bɛ bi olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila alifa jakayite ale bɛ olu la ayi ko wadi kam ga alahali no no ko o girgirini min y'ale se yan sisan mankan min wulila u fɛ yen o siran de y'u minɛ o de y'a to u fana wulila ka se yan sisan pour que u ka se ka kisi cogo min u ma degun sɔrɔ dugumɔgɔw fɛ dugumɔgɔw fana siralen don u ɲɛ parce que bɛɛ siralen de cogo dɔ la i kɔni b'a jigi kɔni mɛn i b'a jigi i jara tɛ gɛlɛya tigi la kosɛbɛ donc o degun de b'u kan parce que u fana nana balo foyi ma na u lankolon n'a tɛ foyi ma n'u bolo donc u yɛrɛ ka balo an'u ka dabaw ka balo tiɲɛna o kɛnɛ k'u sɛgɛn bi sago alla sago hono joom en ngendi ɓe ne wari e muɗum ɓe minnu y'u sigiyɔrɔ bila u caman bisimilara maa minw fɛ o ye jabakaw ye ni o bi sofara kɛrɛfɛla la alayi sidibe ale ye yen dugulen ye u bɛɛ bolila ka na an fɛ yan nɔ an y'u bisimila so minnu bolo a y'u d'u ma so ti minnu bolo a y'u b'a bila ka d'u ma u dɔnna san kɔnɔ fo ala y'a kɛ an ka depite nana yan nɔ o ye sofara depite habibu sofara a nana yan ko sisan an bɛ min ɲini na bɔ bɛ se ka taa a segi aw ka dugu la bon donc sisan kɔni k'u ka d'a ɲɛɲini o kɔfɛ a taara fɛngɛ mopti taara ɲɛfɔ gouvernement bɛn ni kelenya ɲinini yaasa lafiya bɛ se ka don o kɔni ye musolakaw olu hakilina ye a ko la umu kan faama nin ka kan k'a cɛsiri ka kɛlɛ nin ban n'i y'a ye i ye faama ye bɛ i bɔ mɔgɔw de i bɛ i b'i ka faamaya jira mɔgɔw de la ni mɔgɔw tɛ yen dun ni faamaw bɛ se kɛlɛ ka ban kɛ kɛlɛ ka ban sabi hali n'i y'a ye i bɛ fɛn bɔ k'a di mɔgɔ ma ni kɛlɛ ma ban bɛɛ bi- bɛɛ ni ni ni min bɛ tiɲɛ nin o de ka jugu n'a bɛɛ ye fan caman fɛ sɛnɛ tɛna se ka kɛ i n'a fɔ san tɛmɛnenw la a kɛra cogo min na o jɔrɔna bɛ maaw la sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyalen don umar nantume ale ye bankasika ye sabu e ye marifa bila ni dɔ nana bɔ i kɔfɛ o ma nɔgɔn sabu bi jamana bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ n'i ko dɔ ka bila dɔ ma bila a ma nɔgɔn sabu wagabon bɛ yɔrɔ na ka caya n'i ye nin jateminɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wagabon de bɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na fo ka dama tɛmɛ ka tɛmɛ fula ni kadɔ yɛrɛ ka kɛlɛ kan sabu n'u y'a fɔ mankan bɛ ka ban dɔ bɛ wuli ka taa kadɔ dɔ faga u b'a fɔ kadɔ de y'a kɛ ka sɔrɔ kadɔ tɛ dɔ bɛ wuli ka taa fula dɔ faga u b'a fɔ fula don ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ kadɔ tɛ o problème bɛ yen quoi wa welekan min ne bolo vraiment gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la dɔrɔn dugutigiw ni alimamiw kɔni bɛ ka dugawu kɛ sabula maa minnu kɛlen filɛ nin k'u sigiyɔrɔw bila nin ye

Taasibila ani dugaw don o kɔni bɛ ka kɛ misiri caman kɔnɔna na yaasa nin degun ninnu ala bɛ se ka dɔ bɔ a la cogo min na tɔgɔ ye seku so bolila jalasagu mara la komi tɔɔrɔ lɛ a boli ka na yan u ka buguw bɛ an kɛrɛfɛ sisan an ka forow kan bisigere an ka an bɛɛ ka jija silamɛw bɛɛ ka dugaw kɛ ala baasi nin bi ban an ka jamana kɔnɔ an ka mali kɔnɔ don o don an bi an bi taa misiri kɔnɔ ka dugaw kɛ an kɔni an kɔni ma bila hali don kelen mopti n'a marabolo kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko maa ba bi duuru ni kɔnɔntɔn olu de y'u sigiyɔrɔw bila ni wulikajɔ fana ma kɛ dumuniko gɛlɛya o bɛna don a fan caman na min ye baganw ye olu caman bɛ ka sa nin waati in na kasim tarawele moptikaw fɛ yen voa bambara ale tɔgɔ la
waleya minnu bɛ se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan labɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yuruguyurugu musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula ka se nɛgɛ ɲɛ tan ani segin ma aw ye voa afrik lamɛn fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila sanfɛ bamakɔ an'a lamini na voa afrik somaso ale ye bila eh, sigida arrondissement dɔ ye ayiwa a dugu la fɛn mun ye eh, bamananw miyangaw dafinw bɔbɔw ani filaw ani maa caman wɛrɛ olu de kɛlen bɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ o ye mali damu kɔrɔ ye an b'o de dɔn maliko la an be sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an be fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa somasokaw olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ bila sen kan ɲinan y'a a siɲɛ duurunan y'a tako duurunan ye ɲinan ye o kɛnɛ o de bɛ kan ka lawaleya nin waati in na lamisa sangare n'ale ye voa ka lasigiden ye eh, kati ale taalen b'a kɛnɛ kan yen a bɛ kuma an ye a kan an k'a ka walawalaliw olu lamɛn Festival de somaso tako duurunan de ye nin ye marakacɛ dawo ka fɔ la wa a bɛ laadalafɛnw de kan festival de somaso n'an b'a fɔ ma festival bɛlɛnin tugu talen bɛ ɲɛnajɛ dɔ de la san o san an bɛ ɲɛnajɛ in kɛ a bɛ san kɛmɛ ani kɔ bɔ ɲinɛn an ye ɲɛnajɛ in tako duurunan kɛ fɛn min bɛ laɲini ni o ye tabiya ye a bɛ fɛn dɔ nɔfɛ ni o ye sigida lakana ye a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ ni o ye an ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛlɛnin o ye kungo kɔnɔna dɔ de min tɔgɔ ko bɛlɛ tugu o kɔrɔ ka tasuma don bɛlɛ la an ka maakɔrɔbaw tun bɛ nin kɛ walasa samiya mana ban tasuma bɛ kungo jeni donc ni sɔɔni kɛra kungo bɛ kurakuraya a bin bɛ nugu a cogo la furabuluw bɛ nugu a cogo la o kɔnɔna na u tun bɛ donsoya fana kɛ u bɛ baganmisɛnw gɛn sonsanw bɛ faga wɔlɔninw bɛ faga eh, mangalaniw olu bɛ faga a wagati la donc o tun ye wagati fana ye wagati min ni o y'a sɔrɔ baganw kɔnɔman tɛ donc donsoya yamaruyalen tun don ka tɔn kari kungo la o tun ye o wagati ye donc o kɔnɔna na sisan ni wulada sera ee, namadenw ni o ye sodenw ye muso minnu ni olu furula yɔrɔ wɛrɛw la donc olu ni u denw bɛ na ka bɔ u furu yɔrɔw la ka na u faso la walasa u denw ni u fasolamɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn donc o tun bɛ kɛ ni dununfɔ ni balafɔ ye ni ee, an ka ɲɔgɔw ni ee, mingolow ni ŋagaw fɔli ye donc o tun ye ɲɛnajɛba ye tile saba bɛ kɛ o ɲɛnajɛ la u ko ɲɛnajɛ in tɛ dunu ni bala dɔrɔn ye a kɛra sababu ye ka nafasɔrɔ sira caman lase somaso yen nɔ marakacɛ dawo donc an y'a jateminɛ ka fɔ ɲɛnajɛ in nafa bonya kama an kan k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn ye diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka nege a nɔfɛ cogo min na donc an ye ɲɛnajɛ in ta an y'a kɛ festival ye ɲinɛn ta kɔnɔna na an ye baara dɔw boloda ni o ye an ka dunu minnu n'u tun bɛ ka tunu ni o ye ŋaga n'a ɲɔgɔnnaw ye ani minkolo ani bɔnw ye donc an ka se ka olu lakunu an tilara ka fɛn dɔ don bala ni o ye an balimamusow n'an b'a fɔ olu ma ko namadenw ani an bɛnnindenw donc o ye namadenw denw ye donc u ka segin ka na so u baw faso la u ka na ka na mɔgɔw dɔn an ka se ka a namadenya yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye nafa jumɛn ni jumɛn b'a la cɛ ye furu tamasɛre ye muso ye muɲu tamasɛre ye donc o fɛɛrɛ minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw kalan donc an ye o siratigɛw fana yira ɲinɛn bon ɲinɛn an ye biriki gosi mansin dɔ dilan min bɛ bɔgɔ biriki gosi a bɛ siman biriki gosi o biriki nin a bɛ kɛ sababu ye ka an ye so dɔw fana jɔ so min n'a bɛ jɔ jiri t'a la nɛgɛ t'a la duuru ɲɔgɔn na donc ni so jɔra k'a fɔ ko jiri t'a la foyi foyi t'a la o bɛ kɛ sababu ye ka kungo lakana festival ni fɛn kura foyi t'a kɔnɔ min bɛ a to ni a bɛ sira fara n'a bɛ kɛ fɛn mayɛlɛma ye n'a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ denmisɛnninw jogo tiɲɛ jamana bɛ cogo min na jamana fan bɛɛ sumanen tɛ yɔrɔ minnu n'olu sumanen don ni nin misali ninnu tora ka jira a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bolo di ɲɔgɔn ma anw ka festival min filɛ nin somaso festival a kɛra sababu ye ka festival duuru ɲɔgɔn na ka olu fana lakunun mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ka na a kɛnɛ kan ka na tɔmɔni kɛ anw bɛ nin labɛn cogo min na ɲinan yɛrɛ an ye dugu caman dugutigi ani mɛri ka cidenw sɔrɔ jibondon bɛ somaso bi a bɛ i b'a fɔ somaso bɛ i b'a fɔ bamakɔ jiko la a ji yɛrɛ tɛ tigɛ robinɛji ka fana ka taa don futuw kɔnɔ o kɛra ala ni an ka jɛ in sababu fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso belebele ni jɛ in kɔnɔna na fana o fana sɔrɔla jamana ye o di an ka dugu ma ka ka min donna a da fɛ a bɛ taa miliyɔn kɛmɛ ani

ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13 heures ka na bila 14 heures la 102 fm voa afrika
ka dayirimɛ minanko k'o nɔgɔya tumutu mara sigidalamɔgɔw bolo o de kɛlen bɛ sigida ɲɛmɔgɔ ale ka wulikajɔ belebele ye bi nin waati in na ayiwa abulayi tarawele n'ale ye voa ka lasigiden ye tumutu ale bɛ a ɲɛfɔ an k'a ka kumakanw lamɛn Tombouctou gouverneur ye ɲɔgɔnyeya kɛ ani commerce directeur régional balo feerelaw ani sogo feerelaw nɔfɛ ka hakili jakabɔ kɛ malo ani sogo sɔngɔ ka se ka jigi cogo min na amadu a koyina Tombouctou gouverneur an b'a lamɛn ah, vous savez que les consommateurs sont victimes euh, an b'a dɔn consommateurs balo sɔngɔ gɛlɛyaw b'u kan an ka suguw la gouvernement ye tulomajɔ kɛ o gɛlɛyaw ma o hukumu kɔnɔna commerce ministre so ani élevage ministre so ye hakili jagabɔ kɛ baara kɛ ko ɲuman na bi jamanaden bɛɛ y'a jira k'a fɔ balo ka gɛlɛn untm ye wulikajɔ kɛ faamaw ka se ka cɛsiri kɛ balosɔngɔ ka se ka jigin suleiman ture commerce et concurrence directeur régional an b'a lamɛn Il y a eu des négociations qui se sont engagées entre le gouvernement malien et...
Sigikafo kɛra UNTM ani gouvernement cɛ balo gɛlɛyaw kan guvɛrɛnɛma ye layidu ta ka ɲɛɲini gɛlɛya dɔw la ka kɔmɛrisi minisiriso bila ka ɲɔgɔnye kɛ feerekɛlaw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnyara sogo feerelaw ani maro feerelaw ɲɛ ka sɔrɔ a ko la feerekɛlaw ka taa se sannikɛlaw ma bɛɛ ye nin kibaruya kunbɛn ni nisɔndiya abba jalo sogo feerelaw ka ɲɛmaa an b'a lamɛn i ka jar kane se paske u ye an wele a diyara an ye u ye kuma min fɔ an ye tɔnbɔkutu wayew ma deli k'a sɔrɔ tilebin wayew tuma bɛɛ fɛn de bɛ di u ma u ka se ka sogosɔngɔ jigin a kuma tɛ se an ma ɲinan a fɔra ko an ka dɔ bɔ sogosɔngɔ na an b'a kɛ fana ni ala sɔnna a ka di an ye fana a kanbɔ dɛsɛ dango kane se fatalmudu aluseini an b'a lamɛn fɛn bɛɛ ka gɛlɛn sogo ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn wari fana tɛ ni faamaw sera ka fɛn bɔ a sɔngɔ la a ka d'an ye a diyara n ye fana ka se ka nin ko nin bɔ a sira fɛ fo faamaw ka kɔlɔsili de kɛ suguw la abu tal an b'a lamɛn mudiya kaci ne ko di di cere minnu ye feerekɛlaw ani sannikɛlaw ni an ye an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ experience y'a jira k'a fɔ kɔlɔsi de kan ka kɛ sugu kan n'o ye suivi ye n'o ma kɛ a bɛna kɛ fu ye gouvernement fana ye fɛɛrɛ latigɛ ka se ka malo feerelaw ani sogo feerelaw dɛmɛ ni a bɛ fɔ min ma subvention amadu akoyina an b'a lamɛn des subventions, des facilités seront accordées aux commerçants. Dɛmɛ ani nɔgɔya bɛna kɛ feerekɛlaw ma malo sɔngɔ ka se ka jigi bɛɛ ka se k'a sɔrɔ. Sogo fana bi ten a sɔngɔ ka se ka kɛ kɛmɛ naani kuma fɔra a diyara mɔgɔw ye nka sisan an bɛ a baara cogo de ma tɔnbukutu voa afrique bambara tɔgɔ la sisan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ o lamɛn eh, siyaka tarawele bolo
bi farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan an kumana siɲɛta de kan o ɲɔgɔnnajɛrɛ tako sabanan n'an ko festival international de lutte traditionnelle o bɛ daminɛ juma nata avirilikalo tile duru ka kuncɛ kari la avirilikalo tile wolonfila bamakɔ siɲɛtala mɔgɔ kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn bɔɲɔnko nizɛrikaw burkina fasokaw senegalikaw ani malidenw olu de bɛn'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na yaya sakɔ siɲɛta ɲɔgɔnnajɛrɛ in kolabɛnnaw ɲɛmɔgɔ don ani fana ecurie lion sport de bagadaji o ɲɛmɔgɔ don hakilila in bɔra ale de la niger mɔgɔw mugan olu bɛ yan deja burkina mɔgɔ tan bɛ yan senegal olu ka ressortissants bɛ o bɛ yan deja k'a fara an yɛrɛ ka eh, jamana siɲɛtalaw kan ko kura bɛ se ka kɛ mun ye ɲinan ta la muso tan b'a la ɲinɛ o fɛnɛ o ye ko kura belebele parce que salon ta kɛra muso naani Salonnasini ta kɛra muso 4 ye mais ɲinɛ ta muso 10 alhamdulahi o ɲɔgɔn ko kura tɛ parce que fo ka musow don siɲɛta in na n'i y'a jateminɛ an ta in bilalen don sinon tubabuw bɛ yen aikido kɛlaw b'olu ta la judo kɛlaw b'a la a musomanw b'a la karate musomanw b'a la nin hakilila yɛrɛ a sɔrɔla mun de fɛ i b'a dɔn mɔgɔ ni i taa yɔrɔ jɛ dɔrɔn i bɛ fili sira la i kan ka taa yɔrɔ min na n'o jɛ dɔrɔn i bɛ tunu Parce que ne b'a fɛ farafinya an ka segin an minɛn kɔnɔ k'a dɔn fɔlɔ ko nin siɲɛta ni baarita in tun b'an fɛ yan kabini lawale anw y'an taw bila ka tugu tubabuw taw kɔ k'o sankɔrɔta k'o kɛ fɛn bɛɛ hali dɛmɛbaga yɛrɛ tɛ anw ka siɲɛta in na parce que u b'a fɔ ko farafin siɲɛta farafin yɛrɛ tɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a kuma fɔ dɔw yɛrɛ olu bɛ wuli ka b'i kɔrɔ mais ni tubabuw ta taara u bɛ t'olu ta parrainer par exemple gɛlɛyaba bɛ ne kan sponsor ko la ala ni an ne yɛrɛ gɛlɛya kun n ye gɛlɛya ye o de kama n t'a bila an b'a kɛ fo ka taa se a se la ka fara o kan n'i y'a ye siɲɛta an bɛ sabanan na ɲɔgɔndan ye sabanan na fila tɛmɛna fila min tɛmɛna nafa kɛra mun ye yɛrɛ bolo nafa kɛra a la parce que jamana wɛrɛw de ye ne yɛrɛ wele u ye n ye bɔlɔlɔ kan festival ye bɔlɔlɔ kan k'an bɛna lajɛ jɛrɛ kɛ kenya u ye ne wele dugu kɛmɛ ani dugu bi naani kuma dira mali ne de fɔlɔ ma ne taara mali représenter ni dugu kɛmɛ ani dugu bi naani ka n'a fɔ ko siɲɛta hali n'a ma daminɛ mali la mais mali bɛ jate a fɛ kabini au temps de kumbi sale kabini au temps de empire du ghana ka o royaume fɔ u ye siɲɛta bɛ mali kɔnɔ cogoya min na o kɛra 2018 an kɔrɔ yala nafa wɛrɛ sɔrɔla tuguni wa ne ye nafa camanba sɔrɔ siɲɛta la n ye denmisɛnninw bɔ eh, suɲɛli la ka denmisɛnninw don baara la ka denmisɛnninw don société gardiennagew la siɲɛta sababu la parce que n'i bɛ denmisɛnnin bɔ banditisme na f'i ka fɛn dɔ de yira a la mais n'i ko k'a k'a dabila mais i ma fɛn d'a ma a bɛ continuer a fɛ baarantanya k'o kɛlɛ o bɛɛ ye siɲɛta in nafa ye minnu mana se sɔrɔ u bɛ laja kosɛbɛ yɛrɛ u bɛ musakaw sɔrɔ musaka girinma o lajali fɛnw bɛ yen nɔ u b'olu fana
ayiwa ne bɛna na dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ka foli ni tanuni ka lase mali lasigiden mali ka lasigiden min bɛ eh, washington dc yan nɔ n'o ye eh, ambassadeur mahamadu nimaga ye an b'a dɔn nin waati in na a b'a la ka an lamɛn ani mali lasigiden so min bɛ washington dc yan nɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ taasibila k'u ye ibrahim sale ansari i ka foli bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ale bɛ baara kɛ mali lasigiden so la riyad eh, makan jamana kan ayiwa an bɛ foli kɛ fɛnɛ fatumata keyita ye nin waati in na fo denver a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a denw fɛ yen nɔ seku sise grand tailleur i ka foli bɛ kɛnɛ in kan yan musa hari mayiga ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye doyen an ka foli b'i ye ayiwa an bɛ foli kɛ fɛnɛ aden ali mohamɛd ye amina togola